an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barika da alu minnu ye an ka abɔnew ye an b'a ɲini aw fɛ toujours pour que ka se ka nin image ɲuman ninnu di aw ma sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen a ka abɔne an ka page kan wa a ka tila ka partager aw minnu abɔnenen don an bɛ aw fo ka aw barika da a ka courage taliw la k'a jira aw la k'a fɔ n'ala sɔnna a tɛna fama nin ɲɔgɔnna camanba ma ani a balimakɛ don espace jo plateau sanfɛ yan bi min ye bayin bun aliyo bakayoko ye n'ala sɔnna an ni an ka belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ min ni a tɔgɔ dogolen tɛ cote d'ivoire fan si la min ye a seyidi sherif usman madan hayidara ka kalandenba dɔ ye ni bɛɛ lajɛlen ko a ma konate nimoro de n'ala sɔnna yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ an ka sponsɔrw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ boisson barika mɔgɔw la an b'o fo ka dugawu k'o ye ala k'u ka suguw diya ala ka garizigɛw foni o kɔfɛ k'an ka bazin feerelaw ka echantillon fo min ye farafinna lolo mɔgɔw ye an b'o fo ko barika da o kɔfɛ an tɛ ɲinɛ an ka partenɛriw kɔ min ninnu ni an ye plateau sigi ka ban dɔrɔn o b'an ka plateau image ta ka b'o ka chaîne arignew kan min ye vision plus mɔgɔw ye an bɛ dugawu k'o ye ala k'an n'o dɛmɛ o kɔfɛ an bɛ welewelekan bila an bɛɛ lajɛlen filɛbagaw ma e mɔgɔ min ni divers b'i bolo ka feere walima feerefɛn dɔ b'i bolo i b'a fɛ a publicité ka kɛ i ka se espace jo mɔgɔw ma i ɲɛ bɛ nimoro min na i ka écran ɲɛfɛ i ka nimoro in wele n'ala sɔnna an bɛ bɛn a kow la i ka publicité o bɛ kɛ n'ala sɔnna ala k'an dɛmɛ ala ka laɲiniw sabati an n'an ka belebele ɲɔgɔn bolo an bɛ bɔ ka foli d'a ma min ye konatɛ nimoro de ye ustaz salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh

bani a ma juguya diɲɛ ko bɛɛ hɛrɛ de ni ala ka ko min latigɛ don min o bɛ kɛ quoi waati jan na an tun b'a laɲini na an ka se ka ɲɔgɔn rencontre ka na sigi studio la ka fila fila fɔ
ala kitira waati min na o de kɛra bi ye siga t'o la an nana wele de jaabi n'ala sɔnna foli di bɛɛ ma n'ala sɔnna ala k'a ɲɛ ka d'an ma an b'a fɔ n k'i bisimila an ka kumaso kɔnɔ n'ala sɔnna an bɛ ku ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ kunnafoli ye ka di jama bɛɛ lajɛlen ma ala ka kɛ silamɛya darapo kɔrɔtali ye ala kana kɛ silamɛya darapo kunmasuli ye ala ka ɲɛtagaw di an ma an bɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada komi an ka belebele bɔla ka foli di aw ma cogo min sans plus retarder an bɛna don an ka émission kɔnɔ min ye an ka plateau sanuma in ye an ye ustaz wele bi thème min b'a bolo ni o ye bonda min b'a bolo o de ye an ka kalo belebeleba min n'an b'a la n'o ye alisilamɛya kalo fɔlɔ ye n'an b'o o kalo kɔnɔ ni o ye asura kalo ye tɔgɔ caman bɛ fɔ kalo in na an ka belebele camanba y'a fɔ an ɲɛna k'an ka wele asura kalo komi an b'a kalama cogo min n'ala sɔnna ustazi konate numéro deux an ye y'an ka plato sanuma in sanfɛ i bɛ se ka bonya jumɛn fɔ an ye asura kan ani kɔrɔta jumɛn ani alisilamɛw ye lajarabi jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ani tɛmu min labɛnnen don i bolo bi ka ɲɛsin i filɛlibagaw ma salamu aleykum alhamdulillah inshallah eh, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa eh, baɲini an bɛ fɔlɔ min na o ye foli de ye eh, n'i k'a mɛn jɔn kunnandi yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ sababu ɲuman diɲɛ ye sababu de ye k'a damina diɲɛ kɔnɔ yan fɔ k'an se lahara hali duguba kɔnɔ a sɔrɔ lasɔrɔli sababu don studio in yɛrɛ sɔrɔ sababu don an kana ɲina sababuw kɔ an bɛ fɔlɔ ka ala fo
n'an bɔra yen an bɛ foli di filɛlikɛbaga jama bɛɛ ma ka foli di silama bɛɛ ma
mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka nin studio in senkɔrɔma tindi an ka foli b'a bɛɛ ye ka tila ka an ka nisɔndiya n'an ka farifoni yira u la a kɛlen k'an wele kɛnɛ in kan a bɛnna n ma a diyara n ye i ye ɲininkali min kɛ ɲininkali ye ɲininkali ɲumanba don asura kɔrɔ de ye ko tannan n'i k'a mɛn asura Ah, muharamu kalo tile tan de don bɔn ko asura min ni a bɛ wele ko asura mm. ko ala ye ko tan kɛ nabi ɲuman dɔw ye ka bɛn a ma donc o nabi ɲuman minnu ni ala ye olu bonya ka bɛn a ma a ye dɔw ka gɛlɛya wuli a ye dɔw ka bonya dɔ segin dɔw ma a ye dɔw ka banaw kɛnɛya a ye dɔw se u juguw la ka bɛn asura ma asura k'a ka bonya sɔrɔ ni o de ye o de la a bɛ wele ko asura ko tannan parce que muharamu kalo tile tan don eh, an fa adama n'o ye abali bashari ye mm. ala y'ale ka tubi mina ka bɛn a ma nuhu ka kurun fana bɛlɛnna tufana ji kɛlen kɔ ka halaki kɛ dankan na ka bɛn asura ma masa sulemana ka masaya kun tiɲɛna a bolo a ka mm. masaya segira a ma ka bɛn asura ma ayuba kɛnɛyara ka bɛn a ma ibrahima ka u y'a fili ta ra ala y'a kisi ka bɛn a ma donc asura a ka bonya kow ka ca ala ye musa fana se firawuna na ka bɛn a ma nin de la a bɛ wele ko asura donc ni tɔgɔ bɛ asura la nin de don n'ala sɔnna inshallah o faamuna komi a bɛɛ lajɛlen bɔla k'a mɛn cogo min n'ala sɔnna an ka ustazi b'an bolo kɔrɔ a tɛna kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ an b'a fɔ n k'a konate a ni taama n'ala sɔnna ustazi i bɔla ka bonyaba minnu fɔ asura kan ni o ye eh, kalo tile tan ye a kɔrɔ bɛ min di an ka bamanankan na n'ala sɔnna eh, an bɛ fɛ k'a dɔn ustazi yɛrɛ tɛmu jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya i bɛ fɛ ka na fɔ jama ye bi n'ala sɔnna an bɛ sira d'i ma i ka da maga o tɛmu kan yanni waati dɔɔni cɛ bon alhamdulillah bayini nin diyara n ye hakilila min nin b'an na an bɛ fɛ ka silamɛya dɛmɛ o silamɛya dɛmɛ fɔlɔ ye diinɛ ka dɔn parce que i ɲa b'a la an caman bɛ ka bato kɛ mais an tɛ sina an tɛ silamɛya dɔn ah, silamɛya kanubaa ka ca pratique de la mais silamɛya dɔnbaga man ca kanu na ka se ala yɛrɛ ma o de kosɔn o kunnasiri min bɛ mɔgɔw la mɔgɔ caman bɛ seli mais fɛn dɔw b'an ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛ an t'a dɔn donc ni temps y'an permettre an bɛ fɛ ka silamɛya tiɲɛfɛn tan fɔ wa sɔrɔ ka asura yɛrɛ laban c'est à dire tɔɔrɔ min sɔrɔla a kɔnɔ silamɛya la mhm. k'o kɛ ka tɛmuru in laban ni waati y'an permettre parce que fɛn fɛn n'i b'a la mhm. i kan k'a ɲɛfɛn dɔn k'a tiɲɛfɛn dɔn k'a nafa dɔn k'a kɛkun dɔn a fana bɛ kɛ masa min ye k'o dɔn n'i y'o dɔn i bɛ cɛsiri i m'a ye mɔgɔw bɛ giri ka taa lɔgɔfiyɛ la u bɛ feere kɛ sɔrɔ min b'a la u b'o valeur dɔn a bɛ min don u kun u b'a dɔn donc i b'a ye dugu mana jɛ bɛɛ bɛ taa donc an fana bɛ lahara ɲinina n'an ka diinɛ min ye fo an k'a dɔn an bɛ ka lahara min ɲini fɛn sugu jumɛn de don o de bɛ se ka an kari ni ala ye ka fɛn bɛɛ to yen ko o ko mana an sɔrɔ ala ko la i b'a ye an tɛ tɔɔrɔ an tɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ saliya bon n'o ma dɔn i b'a ye silamɛya a bɛ kɛ dara kuma ye a sɛgɛn tɛ se ka ban quoi parce que fɛn fɛn n'a ma minɛn yɛrɛ sɔrɔ

ni n b'a kɛbagaw eh, yafa k'u don n ka arijinɛ kɔnɔ k'o ye silamaya de ye mm. silamaya yɛrɛ en un mot c'est un mot de paix c'est à dire kisi diinɛ don a b'i kisi diɲɛ na k'i kisi lahara ɔ o silamaya in n'i kɛra ɲuman ye i sigiɲɔgɔn bɛ kisi tɔɔrɔ ma i ka feere kɛ place la i i kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ kisi tɔɔrɔ ma i bɛ mɔgɔw de nafa i ka tɔɔrɔ tɛ s'u ma silamɛya de b'o se an ma donc o silamɛya min an b'a kɔnɔ eh, fɛn dɔw b'a tiɲɛ k'i to a la hali i tɛ bɔ a kalama donc o de la o fɛn o fɛn ye fɛn tan nawakidul islam silamɛya tiɲɛ fɛnw fɛn tan de don fɛn tan in ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kelen kɛ i ka diinɛ bɛ tiɲɛ fo n'i segira k'a réparer ka tuubi donc a fɔlɔ fɔlɔ ale ale de ye al ishraku billah mɔgɔ min bɛ seli nka ala fila b'a bolo donc ishraku eh, karamɔgɔ caman bɛ wajuli kɛ eh, musirikuya kan k'a fɔ ko filankafuya mais mhm. o t'a walawala or que ko in a mako bɛ walawalali la ala fila bɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo cogo di k'a sɔrɔ i bɛ seli ala fila bɛ sɔrɔ i bolo cogo di k'a sɔrɔ i bɛ sun ala fila sɔrɔ sababu de ka ca a sababu dɔ ye jumɛn ye mhm. mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka patron mhm. a ka baarada patronba o y'a ka ala filanan de ye sabu o b'a ci sunguruw fɛ u b'a bila ka wariw namara ale jɛnnen bɛ n'o ye ko n'ale m'o kɛ k'ale ka baara bɛ tiɲɛ o bɛ kɛ filankafuya ye sabu ala ka bonya n'i y'o di danfɛn o danfɛn ma o kɛra i ka ala dɔ ye a dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ den y'a ka ala ye ale yɛrɛ bɛ seli ala ko ale b'a kɛ k'a yɛrɛ seko bɛɛ kɛ nka a tɛ fɔ den ye nin kɛ a tɛ fɔ den ye nin to donc i yɛrɛ k'i denw wolo k'u bila fɛn tɛ f'u ye u bɛ malo u bɛ balola komi bagan den ninnu fana bɛ ala place de la i bolo a sabanan dɔw furumuso y'u ka ala ye n'a muso ko mɔgɔ min gɛn a b'o gɛn ni muso ka nkalon da mɔgɔ min na cɛ b'o accepter ka fara muso kan k'o tigi kɛlɛ nkalon kan ninnu de ye alaw ye i k'a faamu dɔw bɛ jo sɔn dɔw bɛ ji sɔn dɔw bɛ yiri sɔn dɔw bɛ kɔw sɔn voilà donc o ka ca muso kunda de musirikuya bɛ don hali kolonifilaw la ale ni mɔgɔ minnu tɛ ɛɛ sira ɲuman kan n'u ka baara bɛɛ ye jinɛ siraw ye ka tugu o siraw kɔ k'i to misiri kɔnɔ walama fɛn dɔ b'i ka bon na i bɛ kuma a kan ka sɔrɔ ka bɔ nin bɛɛ de bɛ wele ko musirikuya donc o mana ye mɔgɔ o mɔgɔ ka baara la hali n'i bɛ jɔ misiri safo fɔlɔ la i ka silamɛya tiɲɛnen don o de y'a fɔlɔ ye a filanan an taj'ala bainahu wa baina Allahi waasitan yas'aluhu wa yad'uhu wa yatawakkal alayhi faqad kafara ijma' ka fɛn dɔ du i ni ala cɛ o ye jumɛn ye i man kɛnɛ sisan u k'i analyser ko non ko bana in fura ye dɔlɔ de ye n'i y'o min i siranna ala ka kunbɛɲɔgɔnya min ɲɛ i siranna saya min ɲɛ i ka limaniya tilanira sabu saya ɲɛsiranya y'i bila ka haramu daga i yɛrɛ ye ko i ka kɛnɛya n'i kɛnɛyara o i sara o i kafiriyara donc ala kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko ala ye fɛn minnu haramuya anw silamaw kan a m'an ka kisi kɛ a m'an ka basi dulon o la donc i k'i jija i ka fɛn bɔ i ni ala cɛ min bɛ se ka i kɔ don ala ma bana bɛ se ka dɔ minɛ a bɛ taa sɔnnikɛlaw fɛ u bɛ taa furakɛ ka sɔnni k'i kan ka jo eh, sogo eh, eh, sisɛ faga ka joli bɔn i kan ka sisɛ faga k'a kɛ filadaga kan ka kuma kuma ka sɔrɔ ka daga du ye n'i ka daga in ko i kɛnɛyara o i sara o i kafiriyara donc o de ye ka fɛn dɔ don i ni ala cɛ ahan e yɛrɛ b'a dɔn ni adamaden an bɛ bato kɛra an sirankun ala ɲa ka ala bato k'an jogo ɲa a bɛ kɛra ka lahara de ɲini donc o lahara taga jagoya don i sara i banabagatɔlamaw saya in bɛ na don dɔ i se t'o la donc mumini ka kan ka limaniya ka saya kɔnɔ saya ɲɛsiranya kan'i boli ka t'i ka silamaya firi ji la o de ye mɔgɔ dɔw bɛ bana u laban ti fila woroma quoi u bɛ don yɔrɔ bɛɛ k'ale ka kɛnɛya dɔrɔn bon a bɛ nin kɛ ka sɛgɛn ka tila ka sa i bɛ kafiriya ala k'an kisi a ma o y'a sabanan a filanan a sabanan hmm. al istihza'u billahi wa rasuli mɔgɔ min bɛ moquer ala n'a ka kira la o kɔrɔ ye di k'a fɔ ko vraiment silamɛya in han polygamie man ɲi ɔhɔn ka muso ta caman ka denmugu bɔn duw kɔnɔ hɔn o ye mun silamɛya ye a bɛ muso caman furu a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ o de ye ka moquer silamɛya la k'i to a kɔnɔ o mɔgɔ de ka ca ni dɔ ko bi ko n bɛ muso filanan furu u tɛ dɔ wɛrɛ dɔn muso furu kɔ i bɛ diinɛ de sabotera ala kira de k'a sunaya ko nikahu sunnati ko furu ye ne muhamadu ka taasira dɔ de ye wa nabi ɲuman bɛɛ ka taasira don faman ragiba an sunnati falayisa minni ni mɔgɔ min y'i ban ne muhamadu ka sunna sira ma i tɛ n dɔ ye donc kira ye muso caman furu kira fana k'an yamaruya k'an ye wolo an ye furu kɛ ka wolo k'a de bɛ waso n'a mandenw caya ye lahara e k'a fɔ ko muso caman furu man ɲi est ce que i bɛ se ka laadiriya wa o de tɛ fitinɛ wulila duw kɔnɔ wa o tilen o bɛ se ka tilen wa muso caman furu man ɲi kelen furu de ka ɲi donc n'o kɛra ye mɔgɔ min ka kuma ye hali n'i b'a kɛ baro de la i bɛ kafiriya parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn dɔ la ka tila k'o fɛn minɛ ni bolo fila ye i b'a i b'a dɔgɔya i bɛ tila k'a yira k'i b'a fɛ o ti ɲɛ quoi silamɛya tɛ tulonkɛ diinɛ ye silamɛya ka ordre n'a ka acte minnu poselen don mɔgɔ man ka tulon kɛ a la a kelen na i b'a bɛɛ to a ɲɔgɔn a nɔ ra k'a respecter k'a bato correctement hali i kana sigiya dɔ la n'o kɛra dɔrɔn i ka limaniya bi tiɲɛ mm. donc o de ye ka fude ala ka diinɛ ma ani kira nana ni minnu ye a saba a naaninan man salaka tarikan akaran annahu ajmalu min tariki muhammadin sallallahu alaihi wasallam a naaninan de ye mɔgɔ min ka taabolo dɔ wɛrɛ ye k'o ka fisa ni kira ka sira ye o de ye jumɛn ye ko non kerecɛnw bɛ muso kelen de furu o de cɛ ka ɲi silamɛya ko ka muso ta caman a man ɲi walama u n'a ɲɔgɔnnaw ka fɛn dɔ wɛrɛ qualifier diinɛ wɛrɛ sira kan walama culture dɔ sira kan k'o ta k'o ni silamɛya confondre ka silamɛya saboter o i n'a fɔ excision n'u n'a ɲɔgɔnnaw ɛɛ ka musoden seliji ala kira ko ko suna don mais bi a bɛ kɛ farida ye parce que kira tile suna o bɛ kɛ bi farida ye mun kosɔn kira tile a diɲɛ tun ma développer tan adamaden bɛ fɛn min dun n'a b'i nege caya u ka ca bi kojugu donc o la k'a fɔ ko ni musoden selijira ko a tɛ se ka den wolo walama a bɛ bana bila a ra kalon de don occidentaux de nana ka na formalité dɔ don an ka diinɛ na ka an fili an yɛrɛ taabolo ma muso bolokolen n'u denw de filɛ diɲɛ bɛɛ kalon de don muso dɔ yɛrɛ ma boloko a ti kɔnɔ ta jango ka wolo ala ko yahabu liman yasaw zukura aw yahabu liman yasaw inasa aw yuzawijuhum zukurana wa inasa wa yajal man yasaw akima ala ko ne ye dɔ wolo mɔgɔ bɛ mɔgɔw la a den bɛɛ ye cɛ dɔ bɛ mɔgɔw la a den bɛɛ ye muso mɔgɔ bɛ mɔgɔ la an bɛ den ɲagami ka den ko muso dɔ yɛrɛ ti kɔnɔ ta voilà donc o ti excision ko ye quoi parce que n'a ma kɛ dan bɛ kari silamɛya de la bon o min supportera bi ka fanga di occidentaux ma ni juraw yɛrɛ sɔnna k'o supporter k'o kɛ crime ye k'o interdit k'o kɛ komi a ka jugu hali drogue ye a nana de contre ka silamɛya mako sa parce que n'o kɛra an tɛ se k'an yɛrɛ contrôler an tɛ se an denw na bilen u b'an kanya an ka danbe bi tiɲɛ an ka hɔrɔnya bi tiɲɛ an bɛ balo ten an bɛ sa ten an kunna ti ja donc o de ye ka taabolo wɛrɛ tiɲɛ tigɛ an min tɛ kira ta ye kira k'a ye a kɛra kira ɲɛna kira k'a daga wa a kɛra fana mɔgɔ mɔgɔ la a ma si ka denkoro bali kalo de don u ye formalitéw de kɛ bi an ka fara silamɛw kan an k'u jogo tiɲɛ nka an k'u t'u ka seli fu kɛ in na o de jura an bɛɛ ka bi ala k'an kisi a ma o de y'a naaninan a duurunan man kana zahiru bi kufuri alal muslimi mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka fara kafiriw de kan c'est à dire ka kafiri dɛmɛ silama kan i bɛ kafiriw dɛmɛ i silama ɲɔgɔnw kan que ça soit k'u kɔrɔfɔ de o walama ka ko dɔ le kɛ i silama ɲɔgɔnw na o walama ka taa fara kafiriw kan ka du don ni o ye o walama silamaw y'a bɛnkan e de b'a ta ka taa fɔ kafiriw ye o i kafiriyara bon o de ka ca bi o ye munafikuya de ye quoi mɔgɔ min bɛ muzabuzabuya la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛrɛ kɛ silama ye k'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a ka kumaw de ta ka taa a di kafiriw ma u b'aw lɛbu k'a tɔgɔ tiɲɛ ko silamɛw bɛ tan u bɛ tan donc mɔgɔ o mɔgɔ b'o baara kɛ que ça soit i k'i silamɛ ɲɔgɔn de coro faamaw ye o k'a minɛ k'a datugu walama ka kafiri dɔ ka jugement dɔ seereya ko wɛ n b'a kalama a kɛra tan o k'i silamɛ ɲɔgɔn datugu i kafiriyara o de y'a duurunan ye a wɔɔrɔnan man abugada ma jaa bihi nabiyu sallallahu alaihi wa sallam kira nana ni fɛn mun ye k'o dɔ kɔniya kira nana ni silamɛya ye ala ko an ka seli an ka sun an ka jaga an ka heji e k'a yira ko sun man d'ele ye c'est à dire i b'a kɛ mais a man d'i ye quoi n'a wagati sera i ti ban ma i b'a kɛ mais a man d'i ye i ni t'a fɛ quoi voilà donc ni o fɛn fɛn b'i ka baara la diinɛ kɔnɔ i y'a fɔ ko ha ala olu ti ka nin bɔ a la tiɲɛ na nin man nɔgɔ ne ma ala o tun ye nin bɔ a la bon ni i bɛ ten dɔrɔn i bɛ kafiriya voilà kira nana ni fɛn fɛn ye a bɛɛ ka ɲi an ma kira ma na ni foyi ye min bɛ an contre la kira ma na ni foyi ye min bɛ tɔɔrɔ se an ma dɔrɔn de n'i jogo ani ni dungo ser'i la a bɛɛ bɛ gɛlɛya e ma n'o tɛ walahi silamɛya de ɲɔgɔn tɛ silamɛya bɛ mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye a bɛ mɔgɔ sanuya a b'i jogo ɲɛ a b'i jugu da i la hali n'a t'i fɛ silamɛya nana cent pour cent a baara bɛɛ cɛ ka ɲi donc ala kira ka fɛn natilenw u bɛɛ kan ka j'e ye i n'a fɔ jihadi i ko ko tiɲɛ yɛrɛ jihadi ka e ka bɔ i muso ni denw kɔrɔ ko jihadi ka taa yala ka dawaw kɛ ka ala ka diinɛ lase su o su i bɛ taa wajulikɛyɔrɔw la o n'a ɲɔgɔnnaw silamɛya tɔgɔ la lamaga lamaga fɛn fɛn bɛ kɛ n'o goyara ye mɔgɔ min ye diinɛ tɔgɔ la i bɛ se ka kafiriya o y'a wɔɔrɔnan a wolonfilanan mɔgɔ min man itikada bi anna ahadan yastatiu an yazidu aw yankusu min diinillah mɔgɔ min dara a la ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka dɔ bɔ diinɛ na walama ka dɔ fara a kan o ye jumɛn ye wurudisiraw b'o la mɔgɔ dɔw bɛ se k'a fɔ sisan ko ni i ye nin wurudi karisa minɛ i ti jɛni voilà mais est ce que silamaya silamaya m'a fɔ ten o wurudi tɛ o ye o mɔgɔ dɔ bɛ taa sekoya sira dɔ ta sisan k'a fɔ ne ka wurudi ye nin ye ni mɔgɔ min y'o minɛ ha i mana kojugu o kojugu kɛ e tɛ jɛni bilen n'i tugura seko karisa kɔ lahara o yɛrɛ b'i sorona don ala la donc sisan o seko in o kumakan bonyana e bolo kuranɛ ye sabu o kumakan in de fanga ka bon e ma e dan b'o de la k'o de bɛ se k'e kisi k'a sɔrɔ hali kiraw ni nabiɲumanw ma mɔgɔ garanti lahara bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini donc o yɔrɔ la kana da la ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka dɔ bɔ diinɛ na walama ka dɔ fara a kan o b'i hakili la n'i y'o sabati i bɛ kafiriya o de ye dabali jugu kɛ an ko kɔrɔti ka mɔgɔ bon ka joli bila a la kɔrɔti don ka mɔgɔ dabali ka a bana bila a la kɔrɔti don k'i sinamusodenw ɲɛɲini k'i balimadenw ɲɛɲini dabali jugu mɔdɛli o mɔdɛli n'i b'a dɔn que ça soit i y'a kɛ ka furu de sa o walama furu dɔ de bɛna kɛ ka baara jugu kɛ ka furu kɛli dabila o nin bɛɛ de bɛ di kɔrɔti ma kɔrɔti ye fɛn mɔdɛli saba de ye kɔrɔti bɛ ŋaniya juguya la a bɛ kumakan na a bɛ kɛwale la donc mɔgɔ o mɔgɔ ka baara kɛra dabali jugukɛ ye a bɛ segin i ma dabali jugu misali bɛ de komi ɲɛgɛnɛ kɛ k'a ye kɛ to n'i ye ɲɛgɛnɛ kɛ yɔrɔ jan a bɛ laban i yɛrɛ de kɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ka baara bɛ ka mɔgɔw ɲɛɲini i sigi k'a kɔnɔ bombe à retardement don a bɛ segin i kan quoi a bɛ tila k'i ka du ci que ça soit a kɛra i ɲɛna a kɛra i kɔ a bɛ ka du ci ala de kalila ko ale bɛ kojugukɛlaw mako sa o kɔrɔti bon man ɲi ala k'an kisi a ma o y'a seeginnan ye a kɔnɔntɔnnan man shakka fi kufuril kafiri fa huwa kafiri mɔgɔ o mɔgɔ sigara kafiri ka kafiriya la i yɛrɛ bɛ kafiriya kafiri ka kafiriya ye jumɛn baaraw bɛ yen n'i y'a kɛ k'a bange i kafiriyalen don o kɔrɔ i bana muso furu ma i bɛ jɛnɛya kɛ cogo min k'i diya e kafiriyalen don a bɛ muso la a bɛ cɛ la mɔgɔ o mɔgɔ kɔni bana furu ma i kan k'i yɛrɛ mina ka bɔ bɔ jɛnɛya ma n'i ye fu n'i ye silama ye mais n'i ka jɛnɛya de kɛ o o o c'est dire o o réponse ye n ti furu kɛ n ti se muso kɔrɔ mais k'a sɔrɔ i bi ka jɛnɛya kɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman e kafiriyalen don o ye kelen a filanan mɔgɔ min a ka kojugu kɛ bange a bɛ dulɔ min bɛɛ b'a kalama ko karisa bɛ dulɔ min fo a b'a sule k'a bin waati dɔ hali n'o bɛ seli o ye kafiri de ye donc o de ye kafiriya baara ni mɔgɔ min k'o baara dankɛnɛmaya a mako tɛ silama la a mako tɛ mɔgɔ la a b'a kɛ kɛnɛ kan a tɛ mɔgɔ jate n'a ye e ka tila k'a fɔ k'o tigi ye silamɛ ko eh, a bɛ nin bɛɛ kɛ a de bi seli e min k'o fɔ e de ye kafiri yɛrɛ ye fɔlɔ n'o tɛ o tigi tɛ diinɛ na hali n'a sɔrɔ a bɛ alimami dɔ ka so de kɔnɔ bɔn nin nugu de musikilaw ɲagamini b'an sen na seli de k'an bɛɛ trɔnpe bi mɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ kɛwale min b'i kafiriya a bɛɛ filɛ nin ye nin ye hakikaw de ye hin ni nin kelen o kelen tiɲɛn'i bolo bila ye kafiriyalen don donc nin bɛ mɔgɔ caman senkɔrɔ dɔw bɛ yen ma muso furu mɛ don o don ni musow bɛ si ko i mana ko o ko kɛ ko seli ko ala de bɛ yafa mɛ ala ka yafa tiɲɛ don dɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ wa man yagfiru zunuba illa allah ko jɛn bɛ jurumuw yafa ni ala tɛ mɛ ala ka min tugu a ra ko walam yusiru ko mɛ k'a sɔrɔ i ma jurumu k'i ka baara ye ka to a kan o dama tɛ min ka kan k'i siran mhm. ala ko n bi yafa mɔgɔ de ma min ye n ja ne ala bɛ yafa mɔgɔ de ma mɔgɔ min ye ne ala ja bɔn sisan e k'i ya baara kɛ ko wɛ ko u kana mɔgɔw jigi tigɛ ko karamɔgɔ dɔw bɛ wajuli kɛ mhm. n'i ka nin kɛ i bɛ jahanama kɔnɔ k'u bɛ mɔgɔw dekurazi u bɛ mɔgɔw ja tigɛ k'a ye wajuli kɛ ni udu u ila sara ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana ay wajuli kɛ ni sira ɲuman fɔli ye a y'a nɔgɔya a ye mɔgɔw wele ka na ala ma ni wajuli kan nɔgɔman ye ee hali ne ye k'a nɔgɔya e ta tɛ arijinɛ ye dɛ wala donc an kana mɔgɔw nɛgɛ donc an kana sigiya mɔgɔ mɔgɔ ye kafiriya baara kɛ i bɛ kafiriya a saban a tannan mhm. tɛmuru yɛrɛ bɛ min kan n bɛn'o de fɔ sisan a tannan al iradu ani taalimi diini wa taalimihi mɔgɔ min ka diinɛ dɔn a bana ka mɔgɔw kalan walama a t'a dɔn ka ban k'a ɲɛɲini kabako bi yan de tɛmuru yɛrɛ min b'an bolo an ser'o de ma ten
sisan ka diinɛ dɔn ka ban ka kalan kɛ an b'o di karamɔgɔw de ma buwake filɛ nin ye bi karamɔgɔ min bɛ buwake yan mhm. minnu kalanna n'a bɛɛ kun ye diinɛ k'a kunkanko ye mhm. u bɛ fɛ kira mandenw ka kisi mhm. u b'u ka arijinɛ fɛ walayi u bi fɛ mɔgɔw ka taa kisi lahara ka don arijinɛ kɔnɔ ni bɛɛ kun wulila ka jɔ ka tiɲɛ fɔ mhm. mɔgɔw tun tɛ kɛ tan karamɔgɔ ka ca mɛ ka wuli ka ala ka diinɛ defan a mɔgɔ man ca dɛ bɛɛ bɛ k'i balo cogo de ɲini diinɛ la a dɔ ye jumɛn ye ni buwake bi misiri misiri bɛ buwake bi juma n'a bɛɛ tun ye waajuli kɛ k'a fɔ ko dulɔ man ɲi ka kuma dulɔ kantite kan dɔrɔn mhm. ni dulɔminna ye bi saba ye walayi mugan duuru b'a bila parce que misiriw bɛ fa mɔgɔ minnu na olu de bɛ taa an lamɛn u bɛ ala fɛ o mɛ a ye tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ye a ka b'u ni ala cɛ mɛ n'e ye mɔgɔw nɛgɛ ko n'i ye tiɲɛ fɔ ko i ka misiri tɛ fa bɔn ni misiri ma fa e bɛ mun kɔ sisan i ka resɛti tɛ a bɔn o de kama diinɛ tɛ ka taga bon o kɔfɛ juma wɛrɛ alimami bɛɛ bɛn tɛmuru kelen kan ka suyɛni haramuya fɔ dɔ bɛ bɔ moto suyɛn na o ala n'ala ma i dɛmɛ i filɛ studio la sisan i ya moto jɔlen wala i b'i bɔ ka fɔ an na mais jɛnɛ b'a ta est ce que kafiriw don de wa kwajo don wa kwame don wa la a y'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma ye madu bɔra a bɛ di dirisa bolo mais mun de nana ni nin bɛɛ ye parce que an bɛ diinɛ min na an tɛ diinɛ in tana dɔn an tɛ suyɛni kɔlɔlɔ dɔn sini suyɛni ye danga de ye suyɛni ye danga de ye fɛn quantité dɔ bɛ yen n'i y'a suyɛn i bɛ sa suyɛni na hmm? n'i ma sa suyɛni na ala b'i laban tiɲɛ fana parce que suyɛni ye kabayira de ye a jurumu tɛ se ka yafa f'i ka min suyɛn i ka taa segin a ma bon an b'o de la bi moto suyɛnw mɔgɔ magasaw ka mɔgɔw ka daw kari jɛnugu de don anw selilaw donc n'a kɛra seli ye fɛnba ye ko a bɛ mɔgɔ se arijɛnɛ ma a kɔni an t'o sira kan bi anw ta y'a a lɔgɔjɔ sira de ye quoi o ha ho misiriw bɛ ka jɔ piri dɔ bɛ fara tiɲɛniw kan bon vraiment a k'an tɔɔrɔ quoi donc diinɛ kalan karamɔgɔw ka kalan ka diinɛ faamu u kan k'i jɔ kira jɔyɔrɔ de la ka kunfinw minɛ ka bɔ jahanama dankun kan k'u bila kisi ani hakilisigi dankan kan u ka diɲɛ u bololata kɔ u ka ala ta f'u ye tiɲɛ kan ala de bɛ mɔgɔ balo wa adamaden gɛrɛsɛgɛ bɛ ala de bolo tiɲɛ fɔ tɛ mɔgɔ mangoya tiɲɛ fɔ t'i kɛ mɔgɔw jugu ye tiɲɛ ala yɛrɛ tɔgɔ de ye tiɲɛ n'i ye tiɲɛ fɔ ala bɛ segin ka mɔgɔw karaba ye

donc adamaden k'a dɔn mɔgɔ niyɔrɔ bɛ ala de bolo hali n'i ye mɔgɔ nɛni n'i gɛrɛsɛgɛ b'a bolo a b'a d'i ma ka ja kɔfɛ a ka nimisa quoi mais n'i ye mɔgɔ sago fɔ cogo o cogo n'i gɛrɛsɛgɛ t'a bolo a t'a di mɔgɔ bɛɛ ka kan ka k'o seere donc vraiment an k'a dɔn kalan fɛnba don ka diinɛ fana dɔnni di a ka kan parce que asura filɛ mhm. munna a kɛra donba ye silamaya bolo ko tannan ala kira k'a tannan sun ka tila ka promesse ta ko n'ala ye san wɛrɛ yira an na n bɛ kɔnɔntɔn sun ka tan sun o kɔrɔ ye di kira ma n'o san sɔrɔ mais ko dɔ ka silamaya sɔrɔ a la o fana gɛlɛyara o ye jumɛn kira somɔgɔw u fagara ka bɛn a ma asura fusenu sera karibala ka bɛn muharamu kalo tile naaninan ma a tile tannan o y'a faga ɔ mais o sɔrɔla cogo di i k'a dɔn yazidu n'o ye muawiyata denkɛ eh, eh, sigira seydina ali pilasi ra muawiyata bun abu sufiyan ale de sigira seydina ali pilasi ra kisa in ka jan kosɛbɛ mais n b'a ci k'a suma n b'a tigɛ tigɛ dɔrɔn laɲini ye min ye o ka se ka sɔrɔ muawiyata sigilen a sigidon a ko ana awalel muluk k'ale de ye silamaya masakɛ fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ vraiment asan ni husenu olu tun ɲɛnatigɛra ka kɛ mɔgɔ ye kaban bon sedina ali fagara kufa i k'a faamu a fagara misiri kɔnɔ mawuyata sigira mawuyata sigilen min kɛ a ka masaya a ka silamaya kɛ masaya ye sinon silamaya tun ye kalifaya de ye ale de k'a kɛ masaya ye bon asan ni husenu vraiment ko in ma bɛn u ma u b'a fɛ k'u fa fagabagaw ko sɛgɛsɛgɛ bon a kɛra fitinɛba ye tiɲɛni nana wara hasan nana ye ko in bɛ yɔrɔ min na kɛ fo an ka cessez-le-feu signer ka mamadu mantɔn joli bɔn lajɔ a ye hakilila ta u sɔnna n'a ye o ye cessez-le-feu signer a ko bɔn mawuyata an b'a to i bolo nka n'i tile tɛ silamɛya ɲamaaya bɛ segin kira somɔgɔw ma u bɛnna u bɛnna o kan inshallah ala y'a ɲɛ k'a d'an ma n'ala sɔnna eh, an bɔra k'i ka kuma fɔlɔ lamɛn i ni ce ni baraji eh, yan'an ka don eh, asura yɛrɛ base kɔnɔ n'o ye o ye i da bɛ yɔrɔ min kan sisan mhm. n'o ye useni kira mɔden mhm. kisi ni nɛɛma b'a ye o ka fatuli ka bɛn asura waati ma mhm. yan'an ka se o niveau kɔnɔ vraiment an b'i yɛrɛ fo k'i barika da i da magala yɔrɔ min na sisan ni an ka eh, thème yɛrɛ ta laban o yɔrɔ la mm-hmm. vraiment thème ɲɛna ka bɛn n'a waati yɛrɛ ye mm-hmm. i ye fɛn min choisi a ɲɛna kojugu eh, silamɛya cɛnfɛn tan mm-hmm. asura fana ye tan donc tan tan fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ koba de bɛ bange o kɔnɔ kunnafoni labanna yɔrɔ min ni o y'an ka thème ye i bɔra k'a fɔ ko an ka diinɛ ɲɛɲini ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ kalan la nin bɛ fɛnba dɔ jira an na su in na e yɛrɛ déplaceli ka se yan studio kɔnɔ yan su in na vraiment a b'a jira an na k'a fɔ ko koba bɛ koba bange vraiment degun bɛ su in na bɛɛ lajɛlen b'a kalama dugukolo sanfɛ buwake kɔnɔ yan bi mais ka tila ka dɔnni to i la i ka maabaya to i la ka n'an ka studio kɔnɔ yan donc vraiment a y'an fari foni kojugu an b'i fo k'i barika da ala ka diinɛ jɔlen to ala k'anw yɛrɛ jɔlen to n'ala sɔnna an bɛna sira d'i ma

ale de tun ka dɔgɔ hasanu ye dɔgɔ ni kɔrɔw de don mɔgɔ caman bolo ko hasan ni huseni ko filanu don filanu tɛ kalo wɔɔrɔ kɔrɔya b'u cɛ hasan ne ka kɔrɔ huseni de ye dɔgɔnin ye i k'a dɔn u ye cessez-le-feu signer mawuyata ye den ninnu minɛ k'u ka denw ye vraiment a ye hinɛ kɛ u la hali sedina ali yɛrɛ tɛ o kɛ u la a ye den ninnu ladon ladon cogo ɲuman na vraiment k'u fa k'u nege da ka fɛn bɛɛ di u ma u ni min ka kan k'u bonya k'u bonya jira mɔgɔw la u ke u ka ɲinɛ u fa ka douleur kɔ donc a kɛra ten min kɛ eh, hasanu tun bɛ min kan o de ye muawiyata si birinilen a k'a yira a la ko fanga in n'i kɔni tɛ yen a bɛ segin anw ma donc denw sigilen bɛ k'a kɔnɔ o de la o fanga bɛ mɔgɔ nɛgɛn masaya a man a man a man nɔgɔ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye faamaya nɛnɛ n'ala ma ɲ'a ma n'a ma dɔgɔya a bɛ a bɛ a bɛ malo parce que a a ka gɛlɛn e k'o ko diman sugu diya lɔn diɲɛ bɛɛ b'a sonsoro e kɔrɔ kɔntirandi bɛɛ bɛ kɛ nafolo siraw bonya siraw simanw o bɛɛ kana di e ma e ka tila k'i b'o bonya na k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma bɛɛ tɛ se fo ala ka jɔn kelen kelen donc a nan'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ale ka kow bɛ ka surunya laban yɔrɔ la mais a bɛ plan jumɛn kɛ u ye plan labɛn sisan dɔrɔn ka parce que hasan de tun bɛ sigi n'ale tɛ a bɛ di hasan de ma o de ye kɔrɔ ye donc u ye hasan muso labɛn ka yira a la vraiment an kɔni bɛ fɛ ka plan dɔ tanti n'a ɲɛna ka promesse ba ta muso ye muso in tɔgɔ ye ko jada o ko a ma ko an tun bɛ fɛ i cɛ empoisonné n'i bɛ se muso fana jɛnna n'a ye a k'a cɛ empoisonné poison ka cɛ minɛ hasan taara huseni filɛli lon min bana la hasan bɛ kasi huseni bɛ kasi a ko n k'a f'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ma k'i fa fɛ a tɛ k'i fɛ poison k'i tiɲɛ o y'a sɔrɔ a farikan si yɔrɔ si tɛ yen min tɛ basi bɔ tellement poison y'a dosé n'a ko a bɛ kuma joli bɛ seri ka bɔ a da a ko a filɛ n k'a f'i ye ka sɛgɛn n ko ninnu mɔgɔ min t'i fa fɛ a t'i fɛ a filɛ o ka min kira a ko hasan a ko hussein a ko ne ta ka nɔgɔ e ta ye hmm? walahi a ko ne bɛ sa du kɔnɔ n kelen de bɛ sa u bɛna ne su ko k'a kasange ka seli n kan ne kaburu bɛ yɔrɔ dɔn a ko nka e bɛ faga yɔrɔ min na e kaburu tɛ yɔrɔ dɔn bilahi a ko e fa don k'o bɛ juguya ne ta ye hmm. ko i su tɛ ko i su tɛ kasange kɔrɔcɛ de k'o fɔ a ye voilà kɔrɔcɛ tora a la donc i k'a dɔn yazi eh, muawiya ta fatulen yan'a ye fatu a ka wasiya kɛ ka d'a den ma mhm. n'o ye yazidu ye a k'a ladi k'a fɔ a ɲɛna vraiment ale kɔni ka fɛn in minɛ ka sigi a la mais olu ni a man kan a y'a f'u ye dɛ k'u n'u a man kan mhm. o don ale kɔni tun bɛ min ɲini n'ale tɛ yen a y'a di huseni ma a ye tugu huseni kɔ mais a fa fatulen sangasigi bannen a ka ladiliw k'a ye mhm. ka kuma gɛlɛn gɛlɛnw fɔ a ye ko n'a ma hasa n'a ma huseni bonya n'a ma place in d'a ma a fa t'ale ale den da ye lahara ka kuma a ma ka se yɔrɔ la vraiment ni fanga ɲɛ ni fanga m'i nɛgɛn i bɛ sa i tɛ sɔn a ko tɔgɔ ma tellement a k'a ladi mais a fatulen sangasigi bannen aa faamaw tɔw nana ladiya ladiya ka a fa ka sangafo kɛ ka cadeau k'a ye a k'a ye ale se ka fanga di parce que a facɛ ka fanga tun ɲana hmm. ni plan dɔ ye a tun bɛ fanisire de ye n'a y'i sɔn i yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a tun ka bɛɛ kɛ kelen ye a bɛ mɔgɔw sɔn mais a ka silamɛya kɛ ka laisser-passer k'a la quoi an kɔni ye bɛn seli kan i b'ale to a ka fanga ra mais ko ko k'i ja kɛ ale tun k'o don diinɛ na et puis a tun ka kafiri masa bɛɛ rekoni i ye silamɛ tɛ silamɛ a b'i ɛdi k'i ye a fana mako b'i ka dɛmɛ na en cas ni mɔgɔ ko a b'ale kɛlɛ k'a fanga tiɲɛ i bɛ ɛdi d'a ma donc o kɛra ten a kanubaga cayara parce que a ka a nɔgɔya voilà ale tun k'a nɔgɔya ka l'espace k'a la donc a nɔgɔyara ten ale ka gurupu cayara o de la sedina ali ma fanga sɔrɔ fo a nana makan jamana bila ka taa kufa mais o tila ka mɔgɔw sara ka t'a faga yen hmm. donc muawiyata bɛ fatu tuma min na a den k'o sira kelen ta o y'a sɔrɔ o y'a lasu ko n'i k'i fa i kɔni k'i fa pilasi di ninnu ma i ta tiɲɛna a ma sɔn ka pilasi di donc hasanu tora n'a ye ten a ale nana ye vraiment cɛ a a tɛ fɛ ka fanga yɛrɛ di et puis depuis a sigira a fa pilasi la bɛɛ sinna ka na baya k'a ye ko olu b'a rekoni ɲɛmɔgɔ ye huseni fana ma sɔn Huseni ma sɔn donc Huseni nana ye a t'ale jate du kelen kɔnɔ o bɛ se ka semaine kɛ dɔ tɛ dɔ ye mm. ale nana a balimacɛ balimamuso wele n'o ye Sukeyinata ye mm. a ko min b'a ra kɛ a ko ne bɛ bɔ yan ne bɛ taa Maka min kan ka di kira somɔgɔw ma kira somɔgɔw niyɔrɔ u k'o tigɛ kumusu tɛ dɔwɛrɛ suratu anifali de b'o fɔ anifali kɔrɔ de ye ko kɛlɛ tɔnɔ nafolo ni kɛlɛ kɛra ni nafolo nana da duuru ye ala kira kelen bɛ kelen cɛ a tɔ naani de bɛ tila silamɛw la a bɛ fɔ o de ma ko kumusu hmm. donc o tun jɔlen don kira somɔgɔw ye voilà a tun bɛ bɔ nafolo la bɛtilimali la ka di u ma mais muawiyata denkɛ y'o wari tigɛ a tɛ huseni jate a tɛ foyi sara a la a sira t'a fɛ a b'a ka kow kɛ cogo min k'a diya huseni nana lɛtiri sɛbɛn parce que ale tun k'a bɛ taga ale b'a fɔ a ye da ra dɔrɔn ko n bɛna taa Maka bon a kɔrɔmuso de ko a ma ko an kana kɛ ten bonya bɛ yen bonya masegin bɛ yen ni yazidu ma i rekoni bi a fa kɔni k'an bonya donc an kana taa ten fo an ka bonya d'a ma a k'a sɛbɛn lɛtiri la ko n bɛ nin adresse i la eh, yazidu vraiment komi n bɛ yan ah, n tun bɛ fɛ ka taa Maka ka taa waati kɛ yen n bɛ taa ziyara kɛ n mɔkɛ kaburu la madina voilà n bɛ fɛ k'o sira ɲini i fɛ a fana ka o lɛtiri minɛ yɔrɔ bɛɛ k'a sɛbɛn o kɔ kan mm. ko i to yan i taga a bɛɛ ka kan ne ye ne ka sira t'i fɛ et puis n yɛrɛ ɲɛ b'i yeli min kɛra a man di n ye voilà osenu osenu labɛnna min kan sisan k'a bɛ bɔ o su bɛɛ fɛ o ka mɔgɔ dɔw bila k'u t'a fɔ a ye k'a ye baya kɛ yazidu ka ɲɛmɔgɔya kan parce que toujours osenu tɛ sigi mɛ min kan i fa ka ko in diyagoya le ka sigi a la donc aw ta tɛ o normal la anw ta de don mais e k'a naraki tugun k'i sigi n'a ye donc bɛɛ b'i rekoni fo ne bon a k'a ye diɲɛ bɛɛ ka sɔn ale ka ɲɛmɔgɔya ni fuseni kelen ma sɔn quoi a kɛra komi foyi yɛrɛ ma kɛ bon a fana tɛ se k'a fɔ a ma ko baya kɛ n ka ɲɛmɔgɔya kan o ko b'a degun donc fuseni ka sira ɲini min kɛ u ko k'u kana jɛn ka sira d'a ma ko f'a ye baya kɛ cɛ ka ɲɛmɔgɔya kan donc sufɛ o ka dɔw labɛn ka taa don a kan ko wayi ko a ye baya kɛ cɛ ka ɲɛmɔgɔya kan ko mais mun baya n ka baya kɛ n ma baya kɛ a t'a ka ɲɛmɔgɔya la voilà ko ne tɛ se ka baya kɛ et puis ko cɛ koro tuma t'a ka tiɲɛ fɔ tuma ye kana don ka kan koro su fɛ ko o tɛ cɛ ka tiɲɛ fɔ tuma ye donc segira ka t'o mesazi di minkɛ u ko ko k'a assassiner c'est-à-dire preuve dɔ sɔrɔla quoi a bɛ fɔ k'a ka masakɛ sɔsɔ voilà donc k'u k'a faga k'u ka iraki jamana bila ten dɛ i k'a faamu donc Hussein nana Maka ka na ɛɛ Abdulaye sɔrɔ yen n'o ye a balimacɛ den ye donc sisan irakikaw n'u ka lɛtiri de tora ka na sisan k'a yira vraiment yazidu bun muawiyata ka lasigiden min bɛ yen n'o ye abulaye bun ziyadi ye aa a ye diinɛ kɛ ko bɛɛ ye o ye diinɛ tiɲɛ aa o ye tiɲɛni dan ye tiɲɛ tɛ ka fɔ min ka min diya vraiment a sera yɔrɔ la mɔgɔw yɛrɛ hakili bɛ ɲini ka wuli u ko ni nin tun ma kɛ ka kira somɔgɔ to balo la an tun b'a fɔ ko nin ye kira somɔgɔw kɔ ko ye ko mais ka aw to balo la n'a mana mɔgɔw bɔ bolo la a man ɲi donc huseni k'a yɛrɛ labɛn k'ale bɛ taa wele in jaabi a balimacɛ in ko a ma Maka yen a ko i kana taga ko anw tɛ siran kɛlɛ ɲɛ ala ye anw kɛ kira somɔgɔ ye k'an ni dilan ka bɛn ni gɛlɛyaw kow ye ka kun ni silamɛya gɛlɛya ye min min mana an sɔrɔ a bɛ bɛn an ma mais joli bɔnta le cayara i ka sabali i ka to yan an ka ala bato alikaba kɛrɛfɛ yan an ka to ka taa ziyara kɛ an mɔkɛ kaburu la useni ko ne yɛrɛ se t'a la bilen lɛtiriw bi ka na cogo min na a bi ka na damakasikanw lɛtiri taa se fɔ ba tan ni fila ɲɔgɔn ma hmm. a ko force ye fɔ n bi taa o y'a sɔrɔ sukeyinata ko ko ala kira delila ka buguri dɔ jira olu la hmm. k'a fɔ ko jibirila nana dugukoro dɔ buguri jira n na ko fuseni bi faga dugukoro kan ko dugukoro in buguri wulelen don mais muharamu kalo jɔra dɔrɔn ale ye buguri in filɛ k'a ye a bɛ commencer ka ɲigin quoi a kɛra komi fɛn min i bɛ ka a nɔɔni bɔn ale ko huseni ma ko nin wagati tun man kan k'an ka iraki taga ye ko sabu ne ye taamasiyɛn dɔ ye a ma n diya a ko non non non k'o bɛ sɔrɔ huseni wɛrɛ ye k'o t'ale ko mais hali n'ale don ko saya don mana se i tɛ balo o wala mɔgɔ kɔni y'i sa don i tɛ balo dɛ wa ni ko ko t'i faga mɔgɔ bɛ sa o la i bɛ don ka bɔ donc ko ale tɛ se ka jɔ a ko a kɔrɔmuso ma ko i m'a ye a ko hali n'i siranna saya ɲɛ ka yɛlɛ fɔ buruju la ka yɛlɛ fɔ sanfɛ ka taga i dogo buruju la yen ko n'i sadon sera mɛlɛkɛlimawti b'i ni tigɛ i bɛ jigin ko mɔgɔ dɔw ma taa kɛlɛkɛ yɔrɔ la kɛlɛ ɲɛsiranya kama ko balle perdue nana olu faga du kɔnɔ kɛlɛkɛlaw tilana ka na u ma faga ko donc saya boli ti ka bɔ a ɲɛ quoi donc u labɛnna ten u bɛna bɔ donc u bɔra min o ye sira ta u mɔgɔ bi wolonwula ani mɔgɔ duuru ɲɔgɔn na dɔw ko mɔgɔ bi wolonwula ani wolonwula alibɛtiw c'est à dire husenu a ka denbaya a n'a kɔrɔkɛ ka denbaya u denw a n'a balimaw denw sabu seyidina ali balima dɔ tun bɛ ko akilu o den tun tɔgɔ ye ko musilimu o musilimu ni hanimu de kɔnna ka se iraki huseni ko olu ka taa kɛ mɔgɔw selila yan'ale ka na olu sera o y'olu bɛɛ faga ɲɛmɔgɔya ko in kama kɔni donc ka kuma yɛrɛ surunya dɔrɔn huseni bɔra min kɛ huseni bɛ ka taa n'u sera dugu o dugu n'a fɔra ko huseni bɛ ka taa iraki k'u k'a ka taa kɛ alimami ye ka diinɛ tilen mɔgɔw bɛ ka tugu a nɔ mais bɛɛ n'i ka hakilila don dɔw bolo ko n'an taara ni jama bɛ dugu tɔgɔ la feere bɛ marché dɔw bɛ taa feere kɛ yɔrɔ dɔw bɛ taa ko n'a taara diya n ka muso furu yen bɛɛ bi ka taa ni hakilila ye dɔw bɛ fanga yɛrɛ kɔ dɔw bɛ pilasi kɔ parce que ni Hussein taara kɛ o yɔrɔ silama ɲɛmɔgɔ ye pour ça a bɛna mɔgɔw nommer n ka bɔ a kɔ n ka taga kɛ o nomination cɛ bɛɛ bɔra ka tugu a kɔ ni u tun ye c'est à dire à peu près u bɛ taama na u sera maa ba duuru ni kɔ ma ka ban hmm. mais u taara bɛn ni eh, Faraz Daku ye sayiru dɔ don u bɛ ka bɔ Iraki jamana na a ko ko i bɛ mun fɔ an ye Irakikaw kan a ko hussein a ko irakikaw jusukun y'i kanu kanu yɛrɛ dan na a ko nka muruw da diyalen bɛ k'i kɔnɔ hmm. ko sabu abulayi bunu ziyadi ye plan dɔ kɛ irakikaw la a marchera a y'a yɛrɛ k'i ka sawura ye ka yɛlɛ fali kunkuruni kan ka a ɲɛ masquer ka don dugu kɔnɔ n'i sawura ye mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ dɔw ye firikunu ta a ka mɔgɔw wele ka taa kasirul imara la k'a yira ko jaa ko u bɛ k'e kanu ko donc n'u ma segin ka baya kɛ a ye jamana dɔw fɔ ko renforce bɛ bɔ yen k'u ka na a cɛ bɛɛ faga hmm. donc k'a daminɛ sɔgɔma yanni wula ka se i kanubaga bɛɛ bɔra i kɔ lɛri in na mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka jɔ k'a b'i dɛmɛ mais mɔgɔw dusukun kɔni b'i fɛ ala jate kama mais fanga t'u la bi ka kɛlɛ kɛ i tɔgɔ la donc janfa bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ a ka kutuba kɛ sira fɛ a ko silamɛw ne huseni ye alakira somɔgɔ de ye ne ma wuli nin tagama in na ko n bɛ taa masaya ɲini n ti taara wari kɔ n ti taara ɲamaya kɔ ne bɔra de yɛrɛ yira tɛ ko wɛrɛ tɛ ne bɛ taara diinɛ de jɔ ka bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka n mɔkɛ ka diinɛ saniya nɔgɔ la ko donc min fɔra bɛɛ y'a mɛn n yafara bɛɛ ma alibɛtiw lafasali ala kira y'o kɛ farida ye a mandenw kan mais ne husenu de jɛnna ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn k'i ka limaniya tɛ se n'i y'a dɔn k'i ni karilen tɛ saya kɔ n yafara bɛɛ ka segin donc a y'o fɔ u ye sira mina min kɛ jama min tugur'u kɔ bɛɛ tilanna ka segin k'u t'u ka nombre la yen mɔgɔ bi wolonwula ni dɔɔnin donc u taara don irak kongo kolo kɔnɔ min kɛ eh, yazidu ye eh, mɔgɔ min bila k'u kunbɛn n'o de ye u ka tugu assassiner u taar'u ye min kɛ u ye échange kɛ parce que kɛlɛ ti kɛ ten ko an ka ɲɔgɔn ye a bɛ kuma de fɔlɔ laɲiniw bɛ fali fali n'a ma ɲa kɛlɛ kɔ kɛlɛ bɛ kɛ mɔdɛli fila kan i ma ka bɔ kelen kelen walama a k'attaquer ka ensemble bon o bɛɛ bɛ fɔ o donc Hussein ni cɛ y'o échange kɛ Hussein ko ne ma na Iraki ko ɲɛmɔgɔya nege bɛ n na aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan ne nana de ka na diinɛ de jɔ kuranna ka baara silamɛya ka bɔ dara kuma fɔ ra a ka taga sariya kan ala ye diinɛ d'a ma ka sariya de k'a la donc diinɛ tɛ se ka ɲa ni sariya tɛ n'i ye diinɛ baara yɔrɔ o yɔrɔ ka sariya bɔ a la diinɛ tɛ quoi a bɛ kɛ bato gansan ye ko donc f'an ka sariya de don diinɛ na donc o de tun ye kira somɔgɔw mangoya o don kama parce que dulɔ delila dɔw la kira kama olu tun ye dulɔ bila donc kira bɔra min kɛ o ye dulɔ daga olu ye olu bɛ sɔn dulɔ de ye haramu tugun wa dɔw yɛrɛ b'a kɛ non n'u ye musodenw minɛ ɲɛna kabako don u tun bɛ npogotigiw cɛ ka n'a jɔ masa dɔw ɲɛfɛ a b'a filɛ filɛ dɔrɔn a b'a fɔ bon a ye nin fila minɛ ka bila ɲɛ bon nin bɛɛ tun bɛ kɛ ka taa se yɔrɔ silamɛya ye san kɛmɛ wɔɔrɔ kɛ silamɛya kuranna ma kɛ ka foyi kɛ a tɛ kuyira n'i y'a fɔ o b'i faga donc useni ni cɛ ye nin échange kɛ cɛ yɛrɛ dusukun magayara sabu kira somɔgɔ hayiba b'u la u ti siran quoi mais u bɛ mɔgɔ bonya ko bɛɛ y'aw kɛlɛ k'aw ti seli c'est à dire galo de dara aw la e fa fagara misiri de la k'o faga o de la ale fagali ma se k'annoncer cogo dɔ la parce que o tun ye mɔgɔw bangali la k'a ti seli mais a nana faga ni fagali kuma fɔra a fɔ k'a fagara misiri o ye ka bɛɛ kabakoya donc ko ko in bɛ yɔrɔ min na i bɛ segin n bɛ t'a fɔ n ko an ma bɛn c'est à dire a ka ne ci ko an k'a kunbɛn ka taa n'i kunkolo de ye mais ne bɛ segin n b'a fɔ n k'an ma ɲɔgɔn ye donc n'o kɛra aw bɛ sira wɛrɛ bɔ quoi a y'a yɛrɛ ta aw tɛ se ka don iraki lɛri na fitinɛ fanga ka bon useni y'o accepter k'a fɔ a mɔgɔ ye bon an ka segin u segira su fɛ ka ŋaɲa minɛ dɔw bɛ ben dɔw bɛ cu dingɛw la dɔw sen bɛ talo dɔw bɛ gungurun bɛ dɔw sɔgɔ sabu o ye sira dɔ ta sira tɛ sira min ye u bɛ k'u yɛrɛ ɲini k'u ka sufɛ taama kɛ ni dugu gɛra k'u to yɔrɔ min na u bɛ reposer u y'o kɛ min kɛ dugu bɛ taa gɛ yɔrɔ min na u ko jɔnw ma u ka tirisiw ni tantanw ban u bɛ reposer olu bɛ jigin yɔrɔ min na dɔrɔn sina ka mɔgɔ n'u ye k'u entourer hmm. mɔgɔ waa naani contre mɔgɔ bi wolonwula bon o kɛra ka bɛn ashura de ma donc useni ka dugukolo filɛ a ko nin ye dugukolo jumɛn a ko yan de ye karibala a ko ayiwa k'a ye jigin ko bɛɛ su bɛ don yan hmm. ko yan de ye balaw ni kamanagan yɔrɔ ye ko o de bɛna an sɔrɔ yan o ye tantanw ban ka tirisiw ban u kumana a k'u ma ko a nana an kɔ mun na bi tugun cɛ ko ne y'i labila kunu ko mais nafigi dɔ tagara fɔ masacɛ ye ko ne k'i ye ko n k'i bila a ye carton jaune di yan ko n ye min kɛ kunu k'a y'o juru don n na ko mais n'i y'a dɔ wɛrɛ kɛ ko n'i ma taa n'i kunkolo ye k'a ti nɔgɔya a ko ka taa ne kunkolo ye mun na ne ye mun kɛ silama fagali bi daga silamɛya kɔnɔ ni ko saba dɔ ra kelen ye m'aw ɲininka o la n'a sɔrɔ ne y'o dɔ kɛ a ko a fɔlɔ ni silama min bɔra silamɛya la kun t'a la ka bara ka muruti k'i tɛ diinɛ na tugun silamɛya ko ko k'o tigi faga qu'est-ce que ne bɔra diinɛ na wa o ko la a ko bon silamɛya bɛ mɔgɔ fagali daga n'i y'i tugu ka mɔgɔ faga qu'est-ce que ne ye mɔgɔ faga o ko la a ko silamɛya bɛ mɔgɔ faga n'i minɛna jɛnɛya la k'a sɔrɔ i ye furu kɛ a sariti dafalen silamɛya ko k'o tigi faga ko est-ce que n y'o kɛ a ko la ko daye ma ko a b'a dɔn ne ye mɔgɔ min den yan ko fatumata den don ani ali den a ko fani min bɛ n kan n'a k'a tigi dɔn ko kira ta don ko maa bɛ n kɛlɛ mun na o ko ɲɛmɔgɔ de ko ko n'aw m'a faga ka bɔ yen ko olu t'u sago sɔrɔ ko in kun bɛɛ de ye donc ko k'a bali ye ka kira kɔ tunu silamɛw fɛ selilaw fɛ la useni ko baasi t'a la donc nin don alubɛtu sedina ali tɔgɔ saba de tun bɛ a don den ninnu cɛma hasani denw na useni denw na sabu n'i fa barikala a bɛ tɔgɔ caman sɔrɔ donc u ye mɔgɔ ninnu kɛlɛ tile naani kɔnɔ aa a juguyara dɛ a taara se yɔrɔ la mɔgɔ ninnu eh, kafiri gurupu ninnu dɔ dɔw yɛrɛ nan'a ye tiɲɛ yɛrɛ nin ye tɔɲɔli ye parce que kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ la huseni ko baasi t'a la ko a ye jan an bɛ seli a kɛlɛkɛ gurupu dɔw yɛrɛ ka ɲininkali kɛ kɔfɛ k'u ka seli a ko mais an bilara o m'a fɔ k'a tɛ seli ya olu dɔw yɛrɛ murutira ko non donc si c'est ça c'est que jaa an bilara fɛn na an yɛrɛ tɛ min kalama ko se anw tɛ se ka kira somɔgɔw kɛ jaa u y'an nɛgɛn de k'an bila u la olu murutira u caman nana fara usenu kan mais o tɛ se parce que o mɔgɔ ma ca bon a kɛra ten min kɛ dɔw ko ko ni u ye temps t'u bolo u serila k'u bɛ faible ko parce que ko mɔgɔ ninnu caman dusukun bɛ tilan ka sɔn a ye donc u ko k'u kana temps to a bolo a ka seli u donn'u ni kɔ cɛ kɔ filɛ u nana don ni ji cɛ ka yɔrɔ encercler ka taa ten olugu bɛ gele kan ninugu bɛ u ni kɔda cɛ e ni ala cɛ kɛlɛ n'a gɛlɛya k'e e bɛ kɛlɛ kɛ e tɛ ji min et puis a cɛ kelen ni mɔgɔ mugan bɛ se ka kɛlɛ hmm? i bɛ se ka fagali kɛ ka fagali kɛ nka e yɛrɛ bɛna faible i fanga bɛ ban o bɛ tila k'i faga u y'u faga ten de donc useni nana f'u ma baasi tɛ komi kɛlɛ bɛ se ka bila tuma dɔw kɛlɛkɛɲɔgɔnw bɛ kuma k'a fɔ an ka jɔ ta an ka nin kɛ an ka nin kɛ ko a k'a to an ka ji dɔ sɔrɔ an ka selijiw ta an k'a min u ko k'u jɛnna n'a ye u ye kɛlɛ jɔ useni y'a ka cɛ dɔ bila k'u ka taa ji fɔ u taara goloforoko fa tellement ji minlɔgɔ b'ale yɛrɛ la ale sera min kɛ ale girinna ka ji cɛ ten k'a tɛgɛ fila ra a miirira useni ni denbaya ma a ko walahi n tɛ se ka ji min ka ala kira mɔden to minlɔgɔ la a ye ji kɛ ka goloforoko fa k'a da kɔ ra k'a bɛ bɔ ji ra yɔrɔ min na o ye flèche turuturu a la fan bɛɛ ka ji bɛɛ bɔn o ko useni ma ko ji a bɛ taga lahara t'a bila a da kɛlɛ sigira yɔrɔ la musow ji tɛ yen ka min denyɛninw bɛ dɔw bolo ka na musow sin ja hali sinji tɛ sin na denw k'a min o yɔrɔ hinɛ bonyana de useni taara den dɔ minɛ bamufani na ten ka n'a jira u la a ko tiɲɛ yɛrɛ ko ningɛlɛya y'a dan ye juguya y'a dan ye ko a tun ka kan ka hinɛ ko hali n'a ma hinɛ anw na a y'a to an ka ji dɔ sɔrɔ ka di ninnu ma ko baw sin jara u ye den to a bolo dɔrɔn dɔ ye kala sama ka bila den kɔnɔ bɛɛ kɛra ka ala to a ka alaya la ni silamaya tun ka nɔgɔn nin tun tɛ kɛ ni silamaya tun kɛra bi sigi ka fɔ ye k'a kɛ l'espace ye nin tun tɛ kɛ o ɛ munna i bɛ t'i yɛrɛ di fagali ma kungo kɔnɔ i n'i ka denbaya bɛɛ ni silamaya tun ka nɔgɔn i tun t'a fɔ k'an mangoya o mais mun y'olu sɔrɔ k'o tɛ se k'anw bi mɔgɔ sɔrɔ k'anw siranna mɔgɔw hɛkɛ ɲɛ ka mɔgɔw bonya fo bɛɛ bɛ ka tulon kɛ silamaya la bi ko an ka seli dɔrɔn mais o seli i b'a kɛbaga kɛmɛ ɲininka u t'a dɔn seli yɛrɛ ye mun ye a bɛ ka kɛ mun kama seli bɛ mun ɲɛ laɲini jumɛn yɛrɛ bɛ seli la jɛn ne kan ka seli kuma jumɛn mɔgɔ bɛ seli i bɛ selila tan ɲininka na u si t'a dɔn mikoro nin ta sini i ye don dugu kɔnɔ n'i ka mɔgɔ min ye i y'a dɛn k'a lala fɔ n balimakɛ hakɛ to question fila bɛ n bolo tuma jumɛn mɔgɔ bɛ seli et puis seli bɛ wajibiya jɛn kan walayi a b'a fɔ i ye k'ale t'a dɔn ɲininkali fila in mɔgɔ min bɛ nin jaabi a ka dɔgɔ a fɔ a ye ten dɔrɔn ko tuma jumɛn de seli bɛ wajibiya et puis jɛn de kan ka seli a b'a fɔ i ye k'ale t'a dɔn nin farati ye bon nin de kɛra ka bɛn asura ma wa a ye silamɛ bɛɛ dusu kasi donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin mɛn n'a y'i dusu tɔɔrɔ i bɛ don fatumatu ka sorona kɔrɔ lahara sigiya t'a ra ala kira b'i wele ko ni a mandenw cɛma parce que kira ko n ye n somɔgɔw kalifa aw la o tɛ o tile mɔgɔw ye dɛ an bɛɛ de don e mɔgɔ o mɔgɔ ye kira somɔgɔ dɔn a bonya kana a to i ka tɔɔrɔ ka s'u ma hali ni fali y'a bɔ a da ra k'ale ye ahalibɛti de i kana don da kɔra jango kira mandu a mɔden minnu m'a ka sira bila o janfara o de kɛra ka taabolo dɔw créer kumaw ka gɛlɛ i n'a fɔ fitinɛ kow tɛ quoi adamadenya fɛn dɔw bɛ ɲɛfɔ ɛ n b'a ɲɛfɔra ni e tɛ Muawiya ta somɔgɔ dɔ bi k'i bɛ taa juru sara a tɛ kɛ ka fitinɛ wuli quoi mais a bɛ kɛ ka mɔgɔw ka mentalité dayɛlɛ i k'a dɔn jaga nin kɛra ka da nin kan i b'o dɔn kɛ mɔgɔ bɛ se ka ɲɔni ka bin piège bɛɛ la mais ni kalan bɛ yen ni kunnafoni bɛ yen fɛn caman bɛ na i b'a dɔn i b'a éviter voilà donc suna de créera Husenu fagadon an bɛ suna ko min na bi n'an n'o ahlu sunna wal jama o de créera Husenu fagadon anw tɛ kira somɔgɔ ko ra silamɛya ala ta de an bɛ ala de batora i ye ala bato dɔrɔn mɔgɔ bonya tɛ tiɲɛ ye maaba ko tɛ tiɲɛ ye maaba kaburu tɛ tiɲɛ ye nasiko tɛ tiɲɛ ye sɛbɛdenko tɛ tiɲɛ a bɛɛ sɔrɔra nin de fɛ ah. ni kira somɔgɔw bonyana lahɔrɔma bɛ yen ni kira somɔgɔw bonyana fugula bɛ b'u ye sabara bɛ b'u ye donc n'i k'olu saboter dugumamɔgɔ tɔ bɛɛ bɛ bali ye ala ko n'i ye nasi mu o y'i kɛlen ye ala filatigi ye donc an bɛ se ka kisa in surunya voilà donc min kɛra ka bɛn asura ma o fana ye nin ye donc n'i y'a nisɔndiya yɔrɔ fɔ i fana ka kan ka nin fɔ dɔ tɛ dɔ tiɲɛ koyi sanyɛlɛma de don jagabɔ kalo de don silama ka kan ka hinɛ a kalo tɔgɔ la i ka kan k'i somɔgɔw lajɛ a kalo tɔgɔ la asura barikaba de b'a la sabu ala ye kalo naani jate a ko inna iddata shuhuri indala isna ashara fi kitabillah i k'a faamu mhm. yawma kalaka samawati wal arda minha arbaatu hurum a ko ne ye san kɛ kalo tan ni fila ka jate nɔgɔya mɔgɔw ma

ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala ka sigida wɛrɛw jira an na n'ala sɔnna eh, question dama dama b'an bolo komi an bɔla k'a fɔ cogo min na an b'o question dama dama tigi la ka eh, thème kɔnɔ n'o ye silamɛya cɛnfɛn ta ye a nana se n'i ma fila seginna don min ye eh, jadi ye bɔn komi an b'a faamuna bi an bɛ diɲɛ laban wagati min na bɛɛ lajɛlen bɛ ka terorisiw ye o bɛ k'a fɔ k'o bɛ ka jadi de kɛ bon a ka d'an ye ka se ka walawala fitini dɔ k'a kɔnɔ ka se ka waati laban n'o ye o y'an ka question bon jadi tɛ terrorisiya ye o tɛ jadi silamɛya yɛrɛ t'o dɔn quoi kira ma marifa ci kira tɛ bɔmu dɔn voilà kira ka kɛlɛ kɛ ni muru ani flèche de parce que mun na i ni murutigi ni flèche tigi a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na de ka kɛlɛ kɛ tuma dɔ i bɛ s'a tigi la i b'a minɛ a bɛ tuubi mais n'i ka mɔgɔ faga yɔrɔ jan o ye janfa de ye parce que i m'a laɲini dɔn tuma dɔ yɛrɛ a yɛrɛ bɛ se k'a yir'i la ko ale tɛ kɛlɛkɛla dɔrɔn a m'a faamu de a bɛ se ka échange kɛ ka kuma bon marifa ni bɔmu bi silamɛya t'o k'a ka kɛlɛ kɛ n'a ye silamɛya ma mɔgɔ ci o la an kan bɛ jihadi jumɛn de ma ne bɔ n ka so ka na nin lase jihadi don ne jɛnna lafiya dɔ de kɔ ka na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ n'a sira la donc nin baara in ɲɔgɔnna nin de ye jihadi ye karamɔgɔw banna nin de ma u tɛ taga dugula kama u t'u ka baara bila a kama u ti wajuli sigi a kama sinon silamaya baara bɛɛ ye jihadi baɲini a bɛɛ a bɛɛ a bɛɛ ye jihadi de voilà mais mɔgɔ faga ko tɛ quoi i yɛrɛ y'i ni kɛlɛ ka ala ka diinɛ labaara kɛcogo ɲuman na jihadi tɛ tɛmɛ a kan jihadi nafsi bɛ yen jihadi hawa nafsi bɛ yen k'i ni kɛlɛ k'a bɔ a janyanko kan k'a bila ni gonyanako kan n'o ye diinɛ baara ko ɲuman jihadi lo k'i yɛrɛ ya denbaya kolo fana u ka sɔn ka tugu ala kɔ komi e o fana ye jihadi le i n'i teri minnu bɛ jɛ ɲɔgɔn na ka se k'u former mɔgɔ kɔrɔfɔ kana k'a ka gɛrɛ na jihadi lo e o ka jugu dɛ i ni teri dɔw bɛ fara o kama bi dɔw jihadi kɔrɔ a ka ca quoi ala ka ɲɛ ka d'an ma hakilila kunnafoni faamuna n'ala sɔnna e, jihadi ka se k'i yɛrɛ ni kɛlɛ ka bɔ ko dɔw la komi an bɛ diɲɛ laban wagati min na o ni dɔw ta tɛ kelen ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala ka laɲiniw sabati n'ala sɔnna an bɛ continuer k'an ka sponsor fo ani an ka abonné bɛɛ lajɛlen a ye nin video ninnu partager an b'o sara dɔrɔn pe de ɲini aw fɛ n'ala sɔnna a tɛ fama ni kunnafoni ɲɔgɔn siw ma an b'an ka dɔnnibagaw wele waati ni waati ka se ka na masala n'o ye ka diinɛ yɛrɛ dɔn diinɛ bɛ cogo di bi ani kunun a tun bɛ cogo di o silamɛ yɛrɛ kan ka kɛ cogo di donc an ka dɔnnibagaw de b'o nouvelle lase an ma o kunnafoni dayɛlɛn don k'an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele ni wele sera min ma o bɛna ka na an kunnafoniya ala k'a ni sababa bɛn komi an bɔla k'a fɔ a ye an n'an ka belebele tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye konate numéro deux ye ka bɔ buwake dugumakolo sanfɛ donc kunnafoli kuncɛ sababu la an bɛna sira don saz ma a bɛ bɔ ka folikan laban di jama bɛɛ lajɛlen ma yanni waati wɛrɛ cɛ alhamdulillah eh, an bɛ a fɔlɔ buwake yɛrɛ la ala ye buwake ladiya eh, diinɛ kunnafoni a yɔrɔ caman bɛ buwake jamiya tamisiriden b'o la arajosow b'o la o n'a ɲɔgɔnna an yɛrɛ filɛ ka a yɔrɔ dɔ dayɛlɛ nin ye dɛmɛba de ye espace vraiment kunnafoniw ta yɔrɔ don eh, a bɛ jagokɛlaw dɛmɛ a bɛ hali mariage kɛlaw dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ i ka kunnafoni ka passer i bɛ se ka n'a lase vraiment nin ye bɔdaba ye aw yɛrɛ bɛ nin min na aw yɛrɛ minnu y'a kɛ a t'a sara dɔn fo an ka se lahara nafaw de b'a la et puis mɔgɔ o mɔgɔ bɛn'a filɛ i b'a bɛɛ sara sɔrɔ kobaw de don an bɛ bɛɛ fora ka buwake limami bɛɛ fo ka buwake karamɔgɔw fo ka dɔnbagaw fo ɲinin ala fɛ an nana nin laseli min kɛ nin ka k'a daminɛ ala kana nin k'a laban k'a ɲinin ala fɛ studio in ala k'a sabati hali bi an mako bɛ nécessaire minnu na ala k'a fɛn nɔgɔya ala ka an ka dɛmɛbaga caya ala ka mɔgɔ di an ma min bɛna yan filɛ ko non nin ka dɔgɔ a ye na n bɛna yɔrɔ ɲinin a ye hali n'o bɛ kɛ terrain kuturu ye ala k'a di a bɛ se ka kɛ ala dɛsɛnna ko tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ko daminɛ ŋaniya ɲumanya kan i k'i sigi k'ala kɔnɔ ne b'o f'i ye o bɛ kɛ ala bɛna mɔgɔ di min bɛna dugukolo di k'a studio yɛrɛ lɔ a kama spécialement ka nin kɛ a tɛ dan nin ma quoi ko in tɛna dan nin ma a bɛ continuer donc n ka dugawu b'aw ye su ni tile a ye n bonya bonya tɛ sɔrɔ f'i yɛrɛ ka dɔ bonya voilà n'a ko ko ne ye n ka maabaya to n na aw de fana ye ne wele aw fana ye maabaw de ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw sutura ala ka dugawu donc an bɛ bayi bayi di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ani filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen ma donc bɛɛ k'i abonné to espace studio euh, page sanfɛ ka daminɛ an ka page facebook la ka na se an ka page youtube ma fo ka na se an ka tiktok ma ani ni mɔgɔ mago bɛ an ka whatsapp numéro la o de filɛ ka écran ɲɛfɛ n'o y'an ka numéro mtn ni orange ye n'ala sɔnna n'i y'an ta i mago nouvelle nouvelle la que ça soit photo ta le b'i bolo walima mariage filmé le b'i bolo que ça soit ko o ko don i k'an wele dɔrɔn n'ala sɔnna an bɛ bɛn a la donc an b'a fɔ aw ma assalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatum a k'an bɛn sigida wɛrɛ